nna m gbara bọọlụ gbara gbara bọọlụ gwogwo mma gba ya bọọlụ mgba mma gbata mma gbatakwa ọnụ nka nna m onye kọrọ ịma na nna m na nna nna m zụrụ ahịa nna m zụrụ ahịa ee ọ ọ zụrụ ahịa nna ọzọ nwee ego zụọ, mma azụ ya ahịa mma azụ ya ahịa eh, nzụ asha ka ka nwee ike nwee ego ka nna onye onye onye kọrọ ee eh, ịma na nna m bụ bụ bụ onye onye ozi onye ozi eh, eh, bụrụ ụkọchukwu ụkọchukwu bụrụkwa pasịtọ mma bụ ya pasịtọ mma bụ onye ụkọchukwu ka nwee ike mee ya ọfụma ka nna m onye na-akọrọ gị ihe a geenụ ntị ihe a m kpụ n'ọnụ kịta o mego ihe na na be anyị o ọ bụghị sọ n'anị igbo ebe dị iche iche n'ụwa niile mana ọ kasị gbasata ndị igbo ka nje maka igbo ka m na-agwakarị nwanne pụtara pụtara otu nne na-agba otu chi anaghị eke akara ugo e nyere okeke o ji bịa ụwa ọha abụkwa akara ugo e nyere okafọ okafọ ji bịa ụwa Okeke nwere ike ịbụ onye ike onye ike onye ike ọ daa n'ọgụ akpọpụta ya ọnụ ọ nụchasịa ee na-emesi na-eme ihe ike e were na-atụ ya ụjọ were nwetacha ihe ọ chọrọ ịnweta na ndụ na-eme ọfụma mana Okafọ ya na Okeke ṅụrụ ofu ala nwere ike akara o ji bịa ụwa bụ akara udo akara udo ọ bụ ha na ọ kpaghị udo o wee debe anyị maka na okeke tọrọ ya na okeke ma ọ bụ na okeke bụ nna ya na na o kere ike na ya ya eke ya kwa ike o kee o kegbuo onwe ya, o kee o kegbuo onwe ya. onye ọbụla nwere akara ugo o ji bịa ya bụ gị bụ igbo na-ege m ntị ee o nwere ihe na-adị na agbasa ha na ndị a na ha na-eketa ike mana ndị a na onye ọbụla nwere akara nke onye na-enye onwe gị nye onwe gị nye onwe gị mara nke gị nye onwe gị mara nke gị ifu gị e nwere ike na be unu na be unu o nwee onye o nwee onye na-eme ọfụma na o nwee na onye megoro ede ka ihe egwuregwu like sports metụ ya ọfụma nke nwere ike pụta ụwa achọghị na n'ụdị ọsọ ị na-agba mmadụ agbalị ihe n'ezinụlọ unu enwere ike na-agbasị ndị bụ na ya agba ọsọ a na-agụ gị a na-agụ gị efuru efu efuru efu ị na-agba ọsọ o nweghị onye ị fụrụ gbara ọsọ na agbụrụ be nna ya na agbụrụ ikwu nne ya nke onye ị fụrụ gbara ọsọ ebe ahụ nwanne egekwa na mmadụ ntị ọkọ ọ bụghị oshi ma ama ka ị na-eche ma nọọ ihe dị mma Chi kere mmadụ ya ememu nwanne tinye isi tinye isi maka mgbe ị ga-etipu mgbe ị ga-etipu na nke ha na-achọ ka ha kpọpụta gị na ha kwana gị na nke ya bụ ije na ịta n'aka ji onye ọbụla ga-achọkwa ka ọ bụrụ onye nke gị maka na ebe onye mmadụ ị pụtara ife bụrụ mmadụ ọ bụghị ofe ncha mfe m ọ bụghị nwa nke kedụ ka anyị na-ekwu na enwere nwere kpara nkata ncha ngwa maka ndị tigasịrị egwu n'ala Igbo gụgasịrị egwu Osadebe ha onye nke m tiri mkpu mbọsị ahụ ọ fada fada Oliver de Coque mma ha etikwara ya nke fada fada ndị a niile mesịa ụmụ ha gasị tigasịkwara isi n'iti egwu eziokwu nwere ike sị na agụ aha agụ mana kedụ nke afa ya na-edezi ude dịka nna ya a bịakwa na ndị gbara bọọlụ dịka n'ezinụlọ Okeọcha enwere ndị ma akụkọ a ma na Okeọcha abụghị ya bụ the main JJ enwere nke nkachara ha JJ nke tọkwara nke ahụ JJ mana mgbe Augustine pụtazịa tizi isi dịka JJ na J nwoke ọ dịka ndị ọzọ na-egwuzi egwu ọnwa o nwere ndị ọ na-ada isonye ihe dịkwa ndị nke tọrọ gị atọ nne gị nna gị mego ma nne gị mego ma ọ bụ ndị tọrọ gị atọ e mesịa i sonye nwere ike chakarịa ha ọ na-adị mana o nweghị ebe a kụdoro ya ntu sị ee na ị ya-emeriri ihe a ndị nke gị a mere ka ị wee chaa akara aka niile abụghị ofu chọta nke gị